Сэ сызытепсэлъыхьынура? Сэ дызэрызэгурыӏуар, сэ сызытепсэлъыхьынур хэку хамэ къэралым щыпсэу ди къуэш, ди шыпхъухэр хэкум зэрыдекӏуэкӏын хуейрэ? Хэкум дэ къэралыгъуэ хуэдэу, къэралыгъуэ ицӏыуэ адэ ди республикэхэм сыт хуэдэ мыхьэнэ яӏэ абы? А Дэ дызэрызэдекӏуэкӏын хуейм теухуауэ, а дэ къытпэщыт ӏуэхугъуэхэр зэфӏэхын хуейм теухуауэ. Абыхэм я статусыр дауэ щыт нобэ? Жыӏэу мис апхуэдэ псалъэмакъ езгъэкӏуэкӏыну. Иджы ар апхуэдэу а упщӏэр пхуэдгъэувамкӏэ и щхьэусыгъуэра? Дэ мис мыбдежым де къэтӏэта ӏуэхугъуэхэм и нэхъыбэр псалъэм щхьэкӏэ, бзэм теухуауэ А иджы жытӏа а хамэ къэралым щыпсэу ди къуэш ди шыпхъухэм ятеухуауэ а Урысейм и хабзэхэр лэжьэн хуейщ жытӏэри жытӏа. Иджы ахэр псалъэмакъ тхуэщӏыну къытхуэӏэтыну, ауэ зэи тхузэфӏэхыну. Ар къэрал ӏуэхуу щымытмэ, апхуэдэ инструмент димыӏэмэ, ар къэралыгъуэ гъуэгукӏэ зэрызэфӏэтхыну димыӏэу щытмэ. Аращи, сэ си си псалъэмакъыр мис апхуэдэ лъэныкъуэкӏэ сунэтӏынурат. Иджы щӏэ къызэрезгъэжьэнурат. Мыдэ щӏэ тхыдэ гъунэгъумкӏэ щӏэ ди тхыдэ гъунэгъу куэд мыщӏа тхыдэкӏэ, тхыдэмкӏэ сызэӏэбэкӏыжу абдежым деж къыщезгъэжьэнут. Иджы ар, а зэманыр, Илъэс щэщӏрэ блырэ хуэдиз мэхъу. Ар сэ зи гугъу сщӏыр Урысейм а зэхъуэкӏыныгъэхэр, ар урысыбзэкӏэ перестройкэ жыхуаӏэр къыщежьэм щыгъуэ, дэ адыгэр хэкум де дызыӏута ӏэнатӏэр, дэ зэрытлъагъуу щыта, дэ дызыгъэгузавэ ӏуэхугъуэхэр зэрытлъагъуу щыта, иджы дэ къыджаӏэрат. А совет идеологием, а марксизм жыхуэтӏэмкӏэ дэ къыджиӏэрат. Хамэ кърал адыгэхэр акӏэ-мыкӏэ зэрыщыӏэр тщӏэрт, ауэ щӏэ иджы сэ сызыхуеджар тхыдэрат, ди университетыр къэзухар тхыдэкӏэ. Иджы псалъитӏкӏэ жыпӏэу щытмэ щӏэ Абы дэ къыджаӏэрат, адыгэхэр делагъэкӏэ хэкум икӏыжащ, адыгэхэр ефэндыхэм, молэхэм ирашащ, Жэбийми модэ мусульман щӏыналъэм докӏуэж жари, хэкум делагъэкӏэ ирашат. А зауэр къыщӏэхъуам и щхьэусыгъуэращ, жаӏэрти, мис ауэдэу къыджаӏэрт. Адыгэхэр урыс быдапӏэхэм теуэрт, лей зэрахьэрти, урыс пащтыхьым Ар щхьэусыгъуэ хуэхъущ, абы и дзэ къришэн хуей хъуащ, жари жаӏэрти, мис ар ди щхьэм ауэду къраубэ. Итӏанэ мыпхуэду жаӏэрт, Адыгея жыхуэтӏэр, модэ Черкесск дэс адыгэхэр, модэ шапсыгъхэр, къэбэрдейхэр, ахэр лъэпкъ зырызщ, жаӏэрт. Иджы ар марксизмым, мис мыпхуэдущ абы теухуауэ зэрыжиӏэр, ахэр Я бзэри зырызщ, щӏыпӏэ щыпсэура къэзыгъэлъагъуэр лъэпкъыр, нацэ жыхуаӏэр, жаӏэурэ мис ахэр ди щхьэм къраукӏэ. Дэ а лъэпкъ Адыгейм, Къэбэрдейм, атӏэкӏи ахэм дэс адыгэм, модэ Черкесск дэсхэм зыри зэхуэӏуэхукъым, ахэр лъэпкъ зырызщ, жари мис ара дэ ди щхьэм. Дэ дызыщӏапӏыкӏыу щытар Хэкум де. Иджы ар апхуэдэу екӏуэкӏ щхьэкӏэкӏэ, Сыт щыгъуи ар зэи увыӏакъым, хэкум зыгуэрхэр щыӏар, ар нэхъыжь хуэдэмикӏ, нэхъыщӏэмикӏ зыгуэрхэр щыӏар, ар я фӏэщ мыхъуу, абы теухуауэ щӏэ псалъэмакъ гуэрхэр щэхумикӏ, ирагъэкӏуэкӏыуэ тхылъ гуэрхэр зэӏэпахыу, мис ауэдэу зыгуэру, ауэдэ зыгуэрхэр сыт щыгъуи щыӏар. Минрэ щибгъурэ пщӏейрэ тху гъэм а перестройкэ жыхуаӏэр къежьа нэужькӏэ, Хуиту упсалъэ хъууэ, ахэр уэтыкум укъихьэу, зэхахыу зыгуэрхэм утепсэлъыхь хъууэ. Мис абы щыгъуэ занщӏэу щӏалэгъуалэ гуп Къэбэрдейм де уэтыкум къихьэ щӏэтми, дэ мис мору хасэ доухуэ искусствэмрэ культурэмрэ фӏыуэ зылъагъухэм я хасэ, жари, Ашэмэз фӏащри, ауэ уэтыкум къихьат. Иджы ар а илъэс зытхухым щӏэ хуабжьу зиукъуэдия, мы дунейм ахэр зытемыпсэлъыхь щымыӏэу, апхуэдэу щӏэ я лэжьыгъэр яукъуэдия, хамэ къэралым щыпсэу адыгэхэмикӏ мокӏэ а адыгэбзэм и ӏуэхурикӏ, а хэкум къихьэхэрикӏ, ахэри къаӏэту, хуэмурэ-хуэмурэ политикэм хуэкӏуу щӏидза ауэ. Арати. Минрэ щибгъурэ пщӏейрэ бгъу гъэм илъэсищэрэ тӏощӏрэ тхурэ щыхъум а зауэр зэриухрэ илъэсищэрэ тӏощӏрэ тхурэ щыхъум абы ирихьэлӏэу а гупыр уэтыкум къихьэщ абыми хьукумэтым тхылъ щӏалъхьа къалэм и унафэщӏхэм е тхылъ щӏалъхьа мы махуэм модэ Гуащэней и утым де дызэхыхьэну пэкӏу едгъэкӏуэкӏынущ жари ауэдэ щӏалъхьам. Ар дызэрызехьэр къэхъуа, абы щыгъуэ апхуэдэ зыри екӏуэкӏатэкъым. Модэ уэлэхи, фыкъыдэдмыгъэхьэн, фэ зэрыукӏ къэвгъэхъунурэ, фэ зы бэлыхь къэвгъэхъунурэ щыжаӏэу, ауэдурэ дызэрызекъуурэ, иужьым хъунщ-тӏэ театрым де фыщызэхыхьэ, адыгэ театрым де, жари, япэ дыдууэ, мис абдежым де, а махуэм теухуауэ дызэхыхьар, абдежым де япэ дыдууэ. Абы иужькӏэ адэ кӏахэмкӏи къыкӏэлъыкӏуэ илъэсым зыгуэрхэр екӏуэкӏа, модэ Черкесск дей зыгуэрхэр екӏуэкӏа. Адэкӏэ кӏуэурэ Къэбэрдейм илъэс къэскӏэ зэхуэсын щӏадза бгъущӏ гъэм хасэ зэщӏэхъеныгъэшхуэ Къэбэрдеймкӏэ къыщыхъуат. Ар я тхылъкӏэ, я устав сыт жыхуэтӏэхэм я хабзэмкӏэщӏэ дэ дыполитикэ организацэщ. Ди цӏэр хасэщ, мис мыпхуэдэ ӏуэхухэр едгъэкӏуэкӏыну, мис мыхэр едгъэкӏуэкӏыну, мохэр тщӏэну, мыхэр тщӏэну, мохэр тщӏэну жиӏэу, мис ауэдууэ Къэбэрдейм де хасэ ауэду зэхыхьа политикэ организацэ. Атчэ кӏахэми апхуэдэу зэхыхьат, атчэ кӏуэурэ, атчэ Черкесск де зэхыхьа, Шапсыгъым де зэхыхьа, иджы а хасэм иригъэкӏуэкӏыу щӏидза лэжьыгъэхэм, иджы абы атчэ Конференцэхэр, щӏэныгъэ конференцэхэр ирагъэкӏуэкӏыу щӏадзащ. Абы къахьа унафэхэм а зауэр, зауэм щхьэусыгъуэ хуэхъуахэр, зауэм кърикӏуар ар геноцидщ жаӏэу, мис апхуэдэу а конференцэхэм ауэдэ унафэхэр къахьу, Налшык щекӏуэкӏа, Майкоп щекӏуэкӏа, Махачкала щекӏуэкӏа, Москва нэгъунэ щекӏуэкӏа, ауэдэу Апхуэдэу ар ежьар. Аткӏэ кӏуэурэ мыдэ бгъущӏ гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и парламентым хэхыныгъэхэр екӏуэкӏат. Мис парламентыр хадзыжу кӏуэ, ауэдэу екӏуэкӏат. Абы цӏыхуипщӏ, цӏыхуитху дэ къэдгъэлъэгъуауэ Нало Заур я пашэу абы хэтат а зэманым абы щыгъуэ. Анкӏэ бгъущӏрэ тӏу гъэм Дунейпсо Адыгэ Хасэр зэхыхьа. Дунейпсо Адыгэ Хасэ. Иджы абы ирикӏуэщӏэ республикэхэм декларацэхэр къащта къэрал суверенитет зэраӏэмкӏэ апхуэдэ декларационхэр къащта. Адкӏэ кӏуэурэ, бгъущӏрэ тӏу гъэм Адыгей Республикэ къызэрагъэпэща Адыгей Республикэр, адкӏэ кӏуэурэщӏэ шапсыгъхэм, ар адыгэхэм я псалъэмакъым нэхъ утыку илъым щӏэ ящыщт шапсыгъхэм я ӏуэхур. Урысейм а и парламентым абы щыгъуэ зэреджэр Верховный Совет, абы и Президиумым унафэ къевгъэхьа. Шапсыгъ районыр гъэпсыжын хуей, Шапсыгъ районыр зэфӏагъэувэжын хуейщ жиӏэу, мис апхуэдэ лэжьыгъэхэр екӏуэкӏат. Иджы а республикэхэмкӏэ мы мы къэгъэзэжыным теухуауэ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэхэр къащтат. Къэгъэзэжыным, репатриацэм теухуауэ а республикэхэмкӏэ дэ мы ӏуэхур къетхуэкӏыну дыхуитщ, жаӏэу щӏэ мис апхуэдэу. Апхуэдэ хабзэхэр къащта бгъущӏрэ тӏу гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Верховный Советым апхуэдэут, абы парламентым зэреджэр, абы щыгъуэ мис унафэ къахьа адыгэм къращӏыхьар геноциду къалъытэн хуейщ, жари. Мис мы гъэм, февралым и блым, Илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ хъуа абы лъандэрэ. А деклар... а унафэм мис мыпхуэдэуи хэта майм и тӏощӏыр, тӏощӏрэ зыр мылэжьыгъэ махуэу догъэув жери, мис апхуэдэ унафэр абы хэта. Иджы ар апхуэдэурэ щӏэ екӏуэкӏыурэ Бгъущӏ гъэхэм адэкӏэ мис мыбдежым де монолог япэӏу псэлъани жиӏар. Ельциным щӏэ бгъущӏрэ плӏы гъэм зауэр зэриухрэ илъэс тӏощӏрэ пщӏырэ щыхъум ирихьэлӏэуэ Ельцыным къигъэхьауэ щыта тхылъ иджы абы геноцид жиӏэу иттэкъым, ауэ абыи мыхьэнэшхуэ итт. Адыгэм къращӏылӏар ар зауэщ, зауэ зэрыпхъуакӏуэщ. Мыр гъэзэхуэжын хуейщ, сыт жиӏэу щӏэ, декларационнэурэ арауэ абы ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэу. Иджыщӏэ апхуэдизкӏэ а республи-, Адыгэ Республикэр ящӏа нэужькӏэ, ахэм республикэм хуитыныгъэ гуэр яӏэ хъуа нэужькӏэ, адыгэм я гур къызэрыгъуэтыжат. Мыдэ мы хамэ къэралхэм щыпсэухэми Хэкуми щӏэ ди фӏэщ хъуат, уэлэхьи, мыбы зыгуэр къикӏыну. Мыр зыгуэр хъуну къыщӏэкӏын, жаӏэу щӏэ. Иджы а геноцидым теухуа псалъэмакъри щӏэ а повесткэм, адыгэр дэ ди дызытепсэлъыхьхэм тӏэкӏур тӏэкӏу екӏуэтэхат ар, етӏуанэ, ещанэу екӏуэтэхат. Дэ мыбы псори дэ дызыгъэгузавэр Алыхьым жиӏэмэ тхузэфӏэкӏыну, псори тэмэм хъунущ жаӏэу щӏэ, мис апхуэдэу. Ауэдэ гугъэ псоми диӏэ хъуауэ щытат. Къэбэрдей-Балъкъэрым и парламентым, Къэрэшей-Шэрджэсым и парламентым, Адыгейм и парламентым, мис дэ дызэхыхьэну, дызэгуэувэну жари бгъущӏрэ блы гъэм щӏэ меж, урысыбзэкӏэ межпарламентскэ ассоциацэ жари ауэдэ зыгуэр ящӏауэ щытат, парламентхэм и зэхуэхьэм, зэгуэхухэр. Нтӏэ, ауэрэ кӏуэурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм, минитӏ гъэм ар псори къэкъута, къэкъуту щӏидза. Урысейм республикэхэм теухуауэ и политикэр, къэрал кӏуэцӏкӏэщӏэ и политикэм зихъуэжу щӏидзат. Иджы а иджысту къезбжыкӏам, а сэ иджысту жысӏам, мис мыхэр хъуа, мохэр хъуа жыхуэсӏэм а хасэхэр къыщхьэщыта лъэщ. А дунейпсо Адыгэ Хасэрикӏ, а Къэбэрдейм деикӏ, мокӏэ Адыгейм дэнкӏи щыӏэ а Хасэхэр абы щхьэщытурэ, ар апхуэдэурэ зэрыхъуар. А Къэбэрдей-Балъкъэрым а геноцидым теухуауэ къахьа унафэр ар Хасэр абы щхьэщыту, абы къащта тхылъымпӏэм и проектыр дэра зэхэзыгъувар. Абы дэ ди депутат мис ар жысӏа цӏыхуиплӏ-тху щӏэст, абыхэм нэгъуэщӏ зыгупи къагъэдаӏуэрт Заур Налор я пашэу щӏэ. Мис ауэдэу а хасэхэр ауэдэу лъэщу, ауэдэу къащхьэщытт. Япэрауэ, а республикэхэм яӏа хуитыныгъэр, а декларацион, декларацэ жыхуэсӏэр, ар яӏэтыжа, яӏэтыжа, а Закон жыхуэсӏахэр, а хабзэ къащтахэр, репатриацэм телэжьэну жыхуэтӏэу къащтахэр, ахэри яӏэтыжащ. Мыр къезэгъырт Урысейм и мыслым, къезэгъырт и хабзэхэм, жаӏэри, ахэри яӏэтыжащ. Ауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ, а Хасэ, абы щыгъуэ щыӏащ, япэщӏыкӏэ Къэбэрдейм дей ахэр зы къэмынэу зэтракъута. Сэ, сэ абы зы къэмынэм сыхэтащ, абы ар мэхькэмэми дыхэта, ӏэджэми дыхэта. Хасэр яубыда, якъута, абы къекӏуэкӏар фощӏэ, куу абы сэ степсэлъыхьыну сыхуейкъым иджысту. Ар. Абы теухуар икӏи ттха, жытӏа, псори жытӏа? Зырикӏ нобэ щыӏэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ жыхуаӏэм? Абы щыгъуэ щыӏа Дунейпсо Адыгэ Хасэ жыхуаӏэм? А Къэбэрдейм Хасэ щыӏар нобэ щыӏэм зыри хуиӏуэхукъым я цӏэм фӏэкӏа, я идеологиекӏи, цӏыху хэтхэмкӏи зыри абы хуаӏуэхукъым. Иджы абы щыхьэт техъуэу сэ тыншӏейуэ-щэ абы къащхьэщытыр, ахэр и пэжыпӏэкӏэ зиӏысыр къыдегъэлъагъу, сэ щапхъэ къыфхуэсхьыфынущ. Псоми ди нэгу щӏэкӏауэ, псоми флъэгъуауэ. Адыгэбзэм теухуауэ-щэ, ухуейми уеджэ хъу, ухуейми уемыджэ хъууэ-щэ, къащта унафэр. Ар Урысейм и хабзэми къезэгъыркъым, республикэхэм я хабзэми къезэгъыркъым. ар а унафэр. Абы нэмыщӏкӏэ Конституционный суд жыхуаӏэм-щэ, конституционнэ хеящӏэм къихьауэ щыӏэ абы теухуауэ унафэр, Верховный суд зыбжанэм, Урысейм и субъект зыбжанэм къахьауэ апхуэдэ унафэхэр щыӏэт. Ахэм зыми ар ауэ къезэгъыркъым. Иджы сыт абы теухуауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм жиӏар? Абы нэхърэ адыгэр нэхъ зыгъэгузэвэну сытыт щыӏэр? Зым жиӏакъым, зыри жиӏакъым. Мартин Къуэщӏысокъуэ. Зэш, дэнкӏи-щэ ар псалъэмакъ хъущ абыни, ар илъэсипщӏ и нэхъ мащӏэу къихьу ауэдэу-щэ, ирадзэну къисыну. Ар абы теухуауэ сыт жаӏэр а хасэхэм, сыт ящӏар, сыт ялэжьар, зырикӏ ялэжьакъым. Абыхэр къратхыкӏынкӏи екӏуэкӏар хуощӏ. Пэжыр Ну, ар хьэдэгъуэдахэу, ар абы нэхъ емыкӏу сэ щыӏэу къэслъытэркъым, дунейпсо Адыгэ Хасэ, урысыбзэкӏэ Всемирнэ черкесскэ ассоциацэ ара абы зэреджэр. Ар къоувыри абы имищӏэ, дэ абы къыпэщӏоувэ, черкесу зедгъэтхын хуейщ жыпӏэу. Ар сыт зиӏыс? Ар дэ мыбдей апхуэдэ ӏуэху щылэжьын хуейр? Мы майм и тӏощӏрэ зым. Мыдэ щекӏуэкӏа Налшыч къыщыхъуар хьэдэгъуэдахэщ. Хьэдэгъуэда иджы илъэс нетӏэ жысӏа бгъущӏрэ тӏу гъэ лъандэрэ, бгъущӏрэ тӏу гъэ лъандэрэ, ар мы лэжьыгъэ махуи йокӏуэкӏ. Зы илъэсипщӏ хъуауэ уэрамым цӏыхухэр къыдохьэри абыни, уэрам нэхъыщхьэмкӏэ Абыкӏэ кърокӏуэ, иджы ар хьукумэтым къабыл ищӏауэ, а махуэм егъэкӏуэкӏын хуейхэм хитхауэ, ауэдэу екӏуэкӏыура? Илъэситӏкӏэ зыри екӏуэкӏакъым. Щӏемыкӏуэкӏар а уз къекӏуэкӏара? Икӏи-икӏи, абы щхьэкӏэ цӏыхум ӏейуэ тэмэму къалъытащ, хъарзынэщ, жари-щэ, зыри абы щхьэкӏэ мысэ щыӏакъым. Ауэ ар ӏуэхухэр яӏэтыжа нэужькӏэ, мы гъэм Нтӏэ, мыр хабзэ зэрытхуэхъуауэ дыкъыдыхьэнущ, дрикӏуэнущ, жаӏэти, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэматэр къэуври жиӏащ, мыр Украинэм къекӏуэкӏым теухуауэ къемызэгъыу къыдолъытэ, жиӏар сыт абы къикӏыр? Иджы щӏэ Москва къулыкъушхуэ иӏэуэ, иджыпсту и цӏэр зэкӏэ жысыну схуейкъым. Модэ а админис... Мы Путиным и администрацэм щӏэсу уэ щӏэ, Къулыкъушхуэ иӏэу зыгуэрым депсэлъащ. Ар Москва дэс командировкэу епсэлъащ. Дауэ мыбы фызэреплъыр сытыр? жари щӏэ. Уэ зи унагъуэр бэгъуэн, дэ ар ди ӏуэху. Сыт абы дэ, дэ тегъэщӏапӏэ дыщӏащӏыр сыт, сыт абы дэ ди ӏуэху хэлъыр? Абы дэ ди политикэ и лъэныкъуэкӏэ ар къезэгъхэкъым, жари арат жыпӏэр. Иджы ар сыт ар зэрыхъур? Украинэм ар пыщӏу щытмэ, абы къикӏрэ? Укъэуврэ ар Украинэм пыпщӏэмэ щӏэ. Ар къэралым, Украинэм теухуауэ, Урысейм и ӏуэхухэр иджысту ӏэджи къокӏуэкӏ, ӏэджи мэхъу, ӏэджэ проблеми иӏэ. Ар мыпхуэдэу щӏэ жыпӏурэ, ауэ Украинэм щӏэ къыщекӏуэкӏым зыгуэркӏэ зэран хуэхъууэ, дэ, дэ ди ӏуэхур, адэ ди гузэвэгъуэр абы зыгуэркӏэ зэран хуэхъу. Абы езы къэралри егъэпуд. Езы къэралым и фейдэ хэлъкъым ауэдэ бгъэдыхьэкӏэм. Къэралыр егъэпуд ауэдэ бгъэдыхьэкӏэм. Икӏич ар зи жэрдэмыр, ар Кремлракъым, ар зи жэрдэмыр мис мобдей дэсхэр Сирием. щыгуплӏхэм гуманитарная катастрофа Сирием щыпсэухэр щӏэ адыгэхэр Урысейм и хабзэ щыӏэмкӏэ, иджыри а щыӏэмкӏэ щӏэ и цӏыху хуэдэу щытщ, и цӏыхуу, соотечественникыу щытщ. Ар гуманитарная катастрофа, ар мы цӏыху кӏуэд. Сыт абы теухуауэ ищӏар? Дунейпсо Адыгэ Хасэ жыхуэтӏэм, адрей хасэхэм. Иджы сэ жысӏэну сызыхуейр щӏэ, мыбы хьукумэтми зыри ищӏакъым, а хьукумэтми, хьукумэтым жыхуэсӏэр дэ ди республикэхэрат, ди гугъущ. Икӏи къаӏэтакъым, икӏи зы псалъэ жаӏакъым. Ауэ Донецк, Луганск къикӏахэр щӏэ, ахэр адыгэр зыщӏэсам къыщӏагъэкӏыу щӏагъэтӏысхьэ. А Затулиным къыхилъхьа жыхуэсӏэр щӏэ, фощӏэ псоми зэхэфхар? Иджабэкъым. Ар кӏуэцӏрыкӏыу щытмэ, абы иджы дыдэм иджыри сытепсэлъэн. Ар кӏуэцӏрыкӏмэ, абы къичынуращ. Иджы ар къыщыхалъхьарат. А законымкӏэ щӏэ, а хабзэмкӏэ дэ ды соотечественникщ, дэ Урысейм дырицӏыхущ. Ар ямыгъэзащӏэми, мыхьэ фымыгъэзащӏэрэ, мыхьэ мыхъурэ жытӏэмэ, жьэ яӏэтэкъым, къаубыдыфтэкъыми, иджы къыхалъхьам дэ. и цӏыхуу къилъытэнухэр, къилъытэнухэм урысыбзэ ящӏэн хуейщ. Урысыбзэ ящӏэн хуейщ. Абы нэхърэ адыгэм дэ ди декӏэ щӏэ нобэ нэхъ ӏуэхушхуэ зыри щыӏэкъым, зыри щыӏэкъым! Мазищ мэхъу а псалъэмакъыр къежьауэ зэрекӏуэкӏрэ абы. Дэнщ дунейпсо хасэм адрей хасэу жыхуаӏэхэм, Я псалъэр дэнэ здэщыӏэр? А бзэм темыхуауэ абы нэхърэ нэхъ ӏуэхушхуэ зыри щыӏэкъым хэкум декӏуэкӏырщ фэ. Ар пщыкӏубгъу гъэм халъхьар мис а зэхъуэкӏыныгъэр ухуейм уеджэ хъуу, ухуейм уемыджэ хъууэ. Тӏощӏ гъэм щӏэ, зы илъэс дэкӏа нэужькӏэ, а статистикэ дэ абы къыдатамкӏэ, Адыгэ сабий минрэ щищым урысыбзэр къыхахат. Къыкӏэлъыкӏуэ илъэсым дапщэ зэрыхъуар жыдоӏэри къыбжаӏэкъым. Къыбжаӏэкъым, ар информацэ щӏэхъумауэ щытын хуейкъым. Ар къыбжаӏэкъым. Иджы ауэдэу акӏэ-мыкӏэ щӏэ щэхуу дэ зыгуэрхэм зыгуэрхэр къыӏурыдохри жаӏэр а минитхум нэсащ ар, етӏуанэ илъэсым. Ар сэ си фӏэщ сщӏыну сыхуейтэкъым, ауэ ар пэжу къыщӏэкӏыу щытмэ щӏэ, илъэсипщӏ дэкӏым. Зэфӏэкӏамэ, абы къэгъазэ имыӏэжыну, къыпхуегъэгъэзэжыну. Иджы щӏэ мыдэ упщӏэ къоув, нтӏэ, уэ ди гур ибуда, зыри щӏэ уэ жыпӏэм, нтӏэ, сыт тщӏэнхэр, дауэ дызэрыхъунур, жаӏэу апхуэдэ упщӏэ къоуври щӏэ, сэ ди гур щӏидудын, сэ зыри слъагъукъым. Мис уэду жаӏэ, дунейпсо адыгэ хасэр хэдывгъэхыж жаӏэ. пхухэхыжыну, ауэдэ механизм щыӏэкъым, ар дернэкыу гъэпсакъым, общественная организация ауэдэу гъэпсакъым, пхухэхыжыну. Сыт пщӏэн хуейр? Абы езэуэн хуейкъым икӏи дэ фыщӏеин хуейкъым икӏи и гугъу щӏын хуейкъым. Нобэ щыӏэ коммуникацэхэм щӏэ, а интернетым жыхуэтӏэм, абы ӏэмал лъэщхэр къыдат дэ. Мис иджы нэ етӏэ къезбжэкӏахэмкӏэ, а адыгэбзэм теухуауэ а къыхалъхьауэ щытам екӏуэкӏа псалъэмакъыр фощӏэж. Дуней псор ар нэгъуэщӏщ. Гуащӏэр на нэхъ ӏижу къащтэнукъым абы. Дэ ди закъуэм, адырей лъэпкъхэри хэта, адырей Урысейм ис лъэпкъхэри хэта, псори зы. Ауэ мис мы адыгэ хамэ къэралымкӏэ непсэлъыкӏахэр абы налъхьам ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэкъым. Мис а инструментхэр къэдгъэсэбэпын хуейт. Етӏэ, а Мартин зи гугъу сщӏа, Мартин Къуэщӏысокъуэ. Арикӏ, дунейпсо уэтыкум итлъхьэ щӏэбынщӏэ, дунейр зы къэмынэ адыгэр дызэхыхьэ, дызэгухьэри, ари ауэдэу мис къыщӏат. Соотечественник жыхуэтӏэм и лъэпкъэгъу жыхуиӏэмкӏэ халъхьэным теухуауэ хъыбар дэгъур къысӏэрыхьам. Урысеймкӏэ правительствэ жыхуэтӏэр абы И къуэдзэм къытхуи къитхам мис мыуэду парламентым мыгуэду зыхуигъэза Затуллиным къитхар къапщтэ хъуну жери. Абы къикӏыра процент блыщӏ, процент ищӏ ар ирагъэгъэзэжынуэ щӏыр, апхуэдэу къокӏ. Иджы ар къызыхэкӏар сыт? Ар Ар къызыхэкӏаркъэ, мис мы дэ едгъэкӏуэкӏа фэ Псом япэу евгъэкӏуэкӏа псалъэмакъырэ мы Тыркум никӏар, Хэкумикӏ никӏа, абы Хасэм и ӏуэхуи хэлъакъым, нэгъуэщӏми хэлъакъым, цӏыхухэр зэхыхьэу зэхуэхъурэ. А кстати иджыри зы минут уиӏэщ. Ар, ар ӏуэхушхуэ, мис апхуэдэу дызэрызекӏуэн хуейр, апхуэдэурэщ ар зэрытщӏын хуейр. Абы нэмыщӏкӏэ Мыр, мыри ӏэмал имыӏэу жысӏэн хуейр, а республикэхэм я статусым теухуауэщӏэ абыхэм зыри суверенитет, субъект зыри яӏэжым. Ар ухуэным дэ зыри ди ӏуэху хэлъ. Дэ ухуэным, ар хэхыным, абы дэ зы, ауи зы дэ зыри ди ӏуэху хэлъ. Ахэр зы къэмынэ мис мыгуэдэ уэтыкум къыщытӏэтын хуей. Урысейм и дей къыщытӏэтын хуей, дунейпсо уэтыку. Дэ мыр къыздэтӏэтыпхъэм дэнкӏи къыщытӏэтын хуей? Иджы соух пэсо къытетхынхэ. Иджыщӏэ сэ и кӏэм къэсӏуэну сызыхуейр мис мырат. Дэ. Дэ ди щхьэм икӏ, дэ ди щӏэблэми, дэ ди сабийхэми я щхьэм идукӏэн хуей. Ягурыдгъэӏуэн хуей. Хэкум фэ фи ӏыхьэ хэлъщ, хэкум фэ фи ӏуэху хэлъщи. Дэщӏэ политикэ и лъэныкъуэкӏэ дубзыхун хуей, дызэрызэдекӏуэнум, ди жагъуэгъухэм икӏи зэищӏэ нобэр къыздэсым ауэдэ ӏэмал еттакъым.

Иджы мыбы щӏэсу хъуам Валерий жиӏэнум едэӏуэн папщӏэ дакъикъи щыдат, дакъикъитӏ иратынуэ зыми мысэ ящӏыркъым. Пэрыуэн хуейкъым. Сэри ахэм соплъри, ахэм теухуауэ естащ абы естынур. Араси, зыгуэрэ дахэ жыпӏэнумэ, зэщӏэпкъуэжын папщӏэ къыжыӏэи, душынси, упщӏэ щыӏэмэ упщӏэ. Нобэ зэманыр гугъущ, нобэ тыншмэ, ар псор гурыӏуэгъуэ щӏагъуэщ. А сэ нетӏэ къезбжэкӏахэм нэгъуэщӏ щапхъи къэсхьыну зэман сиӏамэ, дэ а нобэ дызыгъэгузавэхэр тхузэфӏэкӏыну дэпсэу. И нэхъыбэр тхузэфӏэкӏыну. Ауэ дызэкъуэувэн хуейр, дызэбгъэдэувэн хуейр, итӏанэ лӏыгъэ хэтлъхьэн хуейр зи ӏуэхум. Лӏыгъэ. Мис а лӏыгъэм теухуауэ-щэ дэ ресурс диӏэщ, дяпэ итахэр. Мис а зи псэр зытахэм, абыхэм хэкур, лъэпкъыр,

Абы и цӏэр иужьрэ къиӏуэн, ахэм щэ ауан ящӏа дыхьэшхар сыт? Мы жыфӏэ мыгъуэхэр мыр дэ ди ӏуэху жари? Ар сыт хуэдэу епхыжа? Кремлым лейуэ зыкърагъэлъагъун щхьэкӏэ, нэгъуэщӏ зыгуэру зыкърагъэлъагъун щхьэкӏэ щэ? Ауэ. Иджы апхуэдэ зекӏуэкӏэм щэ а Кремлыр егъэпуд. А Урысейм и кӏуэцӏкӏэ щэ? Лъэпкъхэм теухуауэ политикэ екӏуэкӏыр